penny ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale chachiwiri makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko kapena kuti immigration Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka mdzikolo kapena immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.

aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene chikhulupiriro chonse tili nacho kuti kumeneko muli bwino ife abale anu kuno kwanu ku nyasaland ayi ndithu moyo amwene tikupuma basi Nanga titinso chani amwene? Zochitika zikumachitika komabe nanga titi chani amwene? Ndakamba kale kuti kudandaula, kudandaula mwina mwake sikungatipangitse kuti mavuto onse amene tikumana nawo kuno pakadali pano achoke amwene. Mundilole kalata ya leroyi ndisanapitirire ndiyamikire a Old Mutual kamba kotigulira stamp pa tsiku la lero. Nkhani za penshoni madolo ake ndi amenewawa a Old Mutual. Kwathu kuno sabata ino ndiye zikuoneka kuti tadekha amwene. Mpungwepungwe umene wakhala ulipo kwathu kuno kwa mwezi tsopano ukhala ngati tsopano wayamba kuzimirira. Sabata ino nkhasako, zokamba zikukhala ngati zachepako, kupatula za aja a Masaka Band komanso Ziguduli United aja. Zikuoneka kuti ngakhale aja amakonda kudyoletsa nkhani aja akusakasakanso kuti kodi ndiye kwathu kuno Pano ndiye tikamba nkhani za chani? Mpakana tsopano tayamba kumakambirana nkhani zokhudza mbendera ya dziko kuti kaya akuti chani kaya komabe tikumangoonabe kuti kusowatu kwa nkhani uku chifukwa ndi a ngatinso ni nkhani yake yoti ikumvetsetseka bwinobwino mwina mwake anzathu akutauniko mwina koma na ifeyo kuno kumudzi kwachafera nthengo nde tisaname sikuti ife tikumvetsetsa kwenikweni kuti kodi kukambidwa nkhani za chani zokhudza mbenderazi Ndikudziwa amwene kuti mwina mwake mukudzifunsa mafunso ochuluka pa nkhani zina zimene ndinakuwuzani kale. Mukumbukira inu takhala obwandefe tikumakamba nkhani zokhudza msika wa mbewu ngati chimanga umene udatsekedwa kwathu kuno. Akutseka bwana aja ofanana ndi mu 7 aja tidakambapo kuti komatu zomatseka zinthu mulibe pulani yokwanirazi ndi nkhani zovuta. Achimwene kuti tamuona mtima Ifeyo obwantasa mpakana pano sitimatha kumvetsetsa kuti kodi cholinga chidali chani chotsekera kampani yogulitsa mbewu komanso kodi pulani ya chimanga chimene chidali mu nkhokwe za kampaniyi idali yoti chani. Mpakana pano ndimakhala munthu odabwitsika kwambiri kuti kodi maganizidwe amenewa adabwera ndi ndani, cholinga chake chidali chani. Obwantasafe tikamalankhula amwene ena ake amangoti aah obwantasa awa nkukhala kwawo Koma ndiye nthawi zina zake amati wamisala adaona nkhondo. Ndimakumbukira bwino lomwe achimwene mu imodzi mwa kalata yanga ndidakambapo za mantha anga pa za chimanga chimene chili mu nkhokwe. Ndidakambapo kuti simungangonena kuti basi tatseka chinthuchi pasapezekenso wobwera ku ntchito. Pachipata padzikhala zilonda basi. Ndiye mkatikati mwa kutsekako ndi paja timamva kuti ayitu chimanga chikusamutsidwa chikupita kwina. Kenaka ayitu, mathiraka onyamula chimanga oposa 12 asowa ngati singano, azimirira m'chizirezire, sakuonekanso kuti ali kuti. Mkatikati mwa kutsekedwa kwa kampani yogula ndi kugulitsa chimanga, ndi pamene timamva kuti, Iii, kodi ngati ndine ndekha amene ndaba chimanga ku kampani ya chimanga? Ayitu, tilipo kamulu! Nkhani imene ija sinakokedwe iyi inatha zii sizimadziwika kuti kodi uja adayambapo kulankhula za chimanga uja amati bwanji kwenikweni ndaninso wina wamphamvu amene amakatenga nawo chimanga unkhokwe zathu ndikudziwa mukudabwa kuti kodi obwande nkhani imeneyi nde mmayilimbikira bwanji Kodi mukufuna kulowera nayo kuti? Ayi achimwene, ndakamba kale kuti wamisala adaona nkhondo. Ndimafuna ndikuuzeni kuti lero malipoti akuti chimanga matani 10,000 cha ndalama zoposa K3 biliyoni chaonongeka ku nkhokwe zosungirako chimanga. Ndikhulupirira tsopano mwaona mantha anga achimwene. Tidaanenapo izi. Koma zimaoneka ngati kwathu kuno kumva kumakhala kovutirako. Zimadzaoneka kuti kwathu kuno timamva nkhwangwa ili m'mutu. Ndiye ndi zimenezo. Zinali zachidziwikire ndithu kuti zoterezi zichitika. Pamenepa ndi pamene zikumandipweteka, amwene. Tili ndi anthu amene salabadanso kuti kodi ndalama za anthu za misonkho zimene akumapereka movutikirazi tizisamale bwanji kulolera ndithu chimanga cha nkhaninkhani chionongeke iwo ali phee zosawakhudzanso iyayi kumangokhalira kuyitanitsa makapu amadzi m'maofesimu kumamwa kuchotsa matsire a jang'ala opapiridwa cha dzulo lake akuti chaonongeka chimanga kupereka lipoti ngati sankadziwa kuti kutseka kampani yogula ndi kugulitsa chimanga miyezi yochuluka opanda pulani ina iliyonse kukhoza kupangitsa chimanga chionongeke kumene chimanga chokhachokha Opanda kukachisuzumira kuti kodi chikuoneka bwanji. Tayang'anani inu, zikuoneka bwanji? Ku Nyasaland kwathu kuno, anthu ndi achibwana kwambiri. Anthu ndi oononga osati masewera. Khalidwe ilili achimwene si laleroyi, lidayamba kale kale kwambiri. Ndi mmene amachitira. Likuyenera kusintha amwene. Ndi khalidwe lonyasa, khalidwe lomwe sitingatukuke naloyi. Khalidwe limeneli Tizikhalabe tikumaimba nyimbo kuti ndife anthu ovutikitsitsa kwambiri pa dziko lonse. Zochita kufuna, amwene. Sitingachite zinthu zathu molondola. Nthawi zonse kumachita zinthu zathu mozondoka basi. Chavunda chimanga chochuluka kwambiri. Pamene ife kuno kumudzi kwa Chaferamthengo, ndi uyu mlamu wangayu Kafadala, ndife pano tikugonera chitambe chenichenichi. Zimenezi ndi zimene zikumandivuta kwabasi, amwene. Machitidwe athu a zinthu Tapanga anthu ena ake kumatukwanidwa amwene. Nthawi ina yake ndidakambapo kuti ngati pali munthu amene akutukwanidwa kwambiri pakadali pano ndiye ndi oChatsika. Kutukwanidwa mtundu wonse opandanso kusiyapo china chilichonse. Komano nthawi ina yake ndinati phee kuunika zinthu zina zimene zikuchitika kuno. Ndimadzaonabe ngati mwina mwake mkwiyo wathu kumapita kwa anthu olakwika. OChatsika adakhulupirira anthu ena ake kuti aah auje akhoza kuchita zakuti, takhalani apa, Zotsatira zake anthu osankhidwa aja, koma ndiye achabechabenso ngati awo, zikumafika tsopano polingalira kuti koma kodi ndiyeno nkugwira ntchito ndi ndani? Chifukwa magwiridwe ena a ntchito akumakhala achibwana kwabasi. Ena ake akuyenera kuti agwedezedwe kaye basi. Lero lino tikuyembekezera oChatsika kuti apange chiganizo pa kampani yogula ndi kugulitsa chimanga. Tikuyembekezera kuti akakhalepo kusungitsa chitetezo ku malo ena amene avuta chitetezo mu mzinda wa Blantyre. Tikuyembekezera kuti akapezeke ku ntchito zosiyanasiyana zimene zisakuyenda kwathu kuno ndiye timadzifunsa kuti kodi tsopano phindu lokhalira ndi adindo ndi chiyani tsopano iyi nkhani yakuola kwa chimanga cha nkhaninkhani ku kampani yogula ndi kugulitsa chimanga ofunika tiyiwonekenso bwinobwino ndimaona ngati pepani eti mundikhululukire awa ndi maganizo anga chabe eti nanga simukudziwa za ubwandefe za kuno kumudzi kwa chaferanthengo ndimaonabe ngati mwina mwake tisanayambe kuthamanga ndi nkhani iyi yoti chimanga cha nkhaninkhani chaonongeka bwanji timalizitse kaye ijayo tidayamba ija yoti chimanga cha nkhaninkhani chabedwa anthu akuba ija imene ija tiyimaliza amwene imene ija siinatheyi tinangoyipondaponda timalize kaye imene ija anaba ndani chimanga anapita nacho kuti Kenaka tidzamalize ndi iyi yakuti chimanga chaonongekayi. Ndikudziwa mudzifuna kudziwa kuti nchifukwa chani ubwande umaganiza moteromo. Ifeyo ndi umbuli bwathubu pepanitu eti tikumadzaonabe ngati pali kuyalana udzu pa mimba apa. Nkutheka chimene akuti chaolacho ndi chimene makosana amatchulira aja anaba ndiye mwina mwake pongofuna kuphiphiritsa kuti haa yocheni ndiye tipanga bwanji ayi ingonena kuti chidaonongeka. Chili kuti chabwino choonongekacho tichione ndi maso? Ayi a Tataya! Ungodziwiratu kuti umbavatu wayendapo apa. Chamera miyendo chimanga. Ndithudi! Chimanga chimene chikunenedwa kuti chaolachi ufunika tiunikane bwinobwino. Sizoona ayi. Zoti chaonongeka chabwino tamva, koma tiyeni tikambe kaye za zijazi ankakamba wonyamula chimanga uja kuti, Si ine ndekhatu amene ndikuba chimanga. Anthu akupakula kwabasi! Kodi chimene chija chili kuti? chinapezeka choonadi chidziwike kaye tisamangolambalala tikape zithaphwi zipite tayima pamodzi kwa nthawi yayitali tikufuna titayendako achimwene iyi nayiwala nayiwala achimwene nyamata wina amagulitsa kanyenya wa galu uku kutawuniku eh, komatu kuchitika zinthu mwamva inu ndi anthu akudandaula ah, koma diveriyasi iwe ah, sunapange bwino wamva iwe zoona ungamatidyetse bayabaya wa, wa galu zoona ungamatidyetse bayabaya wa galu mmadingeni muno nawawuza anthu kuti musadandaule inu mudzingothokoza kuti mwabweza chipongwe chomwe galu ujayo wa mu sitandade wani uja adachita chipongwe chotidyera matemba paja tinkakhalira kuimba kuti galu uyu ngwandani wadya matemba galu uyu ngwandani wadya matemba tincheke pa mimba Eh, ngati wadya lero nde ifeyo tadya iyeyo galuyo atatidyera matembayo ah, angangotidyera matemba ulere onse aluza pulo ayike dzanja pa chifuwa dzanja lina akweze mmwamba ndipo anene mokuwa monditsatira kuti mutikhululukire ife tonse ndife mbalame life m'bale wanga life ni nchoncho ine ndekha ine ndekha ine ndekha zangu zibani mpeni mutu basi long live bwantasa

penny ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale chachiwiri makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko kapena kuti immigration Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.